m ga na-ekwu ife ọbụna m na-ekwu kịta n'Igbo na-asụ ya na bekee eh, ọ bụ na ọ wụrọ basically maka ndị Igbo m kara asụbe ya na bekee as well in fact for record purposes ọ bụrụ na ị bụ onye Igbo na-ege m ntị ọ ga-aka m mma maka na ị nwere ike ala efusi ife niile anyị mee so far

ọ bụrụ na ị gaa afri online tv ọ bụrụ na azabeghị your question cheki anyị na youtube sorry n-o-l-h-o-r-t n'ọl you ask you have right to dispute it ife a na-ekwu adị m ekwu kwụsị esi gasị na mba ma ọ ga-ajụ na ajụ you are free to ask your question First of all, anyị etreatigo this particular question early before now, but I want to go back to it. The origin of Ndi Igbo. Where did Igbo origin? anyị etreatigo ya, but let me do justice to it again. First of all, onye ọbụla bụ onye Igbo ma na e nwere um, ife ndị Igbo na-akpọ chi m na aka m onye ọbụla bụ onye Igbo ma na o nwere ife a na-akpọ chi m na aka m or chi gị na aka gị a na-asụ ya n'asụsụ Igbo it's very common mana you can agree with me na gị nwa na-ajụ ajụjụ a na-anụ ife m na-ekwu ma ife bụ chi mana ị marọ ife wụ aka gịnwa bụ onye Igbo na-anụ ife m na-ekwu ebe a ị ma ife bụ chi 89.7 percent of ndị Igbo ma mana fa amarọ ife wụ aka meanwhile aka wụ asụsụ igbo ghọtago aka wụ asụsụ igbo yet onye igbo amarọ ife wụ aka ife abịazị witness na o nwere ọtụtụ asụsụ ndị igbo ekpofuru ekpofu zuo ezuo now i want to ask question from this angle kedu origin ndị igbo origin ndị igbo bido n'aka the character e dere kpọọ ya adam and eve now ka m kọwaa ya this way e nwere aja mmiri nwee aja anị aja mmiri dị n'okpuru mmiri aja anị dị n'elu anị and ọ bụrụ na ị chọọ ka ị fụ anị ị ga-ekpopụ aja before ị nweta anị and i kpopụba aja ka ị nweta anị ị fụ anị aja mmiri makọrọ ọnụ ọ ka bụ aja ka mmiri makọrọ ya ọnụ emere ya ka ọ ghara ịbụ aja igwube ya the more ị na-egwu the more ị na-ekpopụta aja ị ga-egwugide aja ka ikpopụsi aja ka i wee fụọ anị inweta mmiri at this point kedu ebe anị dị now ife ahụ ki nọrọ on one side now let's look at um, let's look at aka anị ka m ji ife a na ọ bụrụ na ị bịa na internet now dee aka ebula anị mana ka ndị delie si wee bịa upload fa edero aka ebula anị ife ha de bụ ife ha de bụ aka ebula anị aka ebula anị a ka dekwa ya n'ụdị nke ndị ọcha de ya a l k e b u l a n alkebulan alkebulan

Little or nothing is known about the origin of this language. In other words, na fa amarọ ebe the language si. Aka di anị. Ọ aka na anị bụ the first person Chineke kere eke. Aka na nwunye ya bụ anị. ya mere ndị igbo ji asị akadiani and o nwerọ onye igbo ị ga-ajụ ife wụ akadiani ọ ghara ịsị gị na onye gboo ọ marọ the particular person so now the origin of igbo started from akadiani a western uh, conspiracy kpọọ ya adam and eve and if you go to the word eve eve bụrụ is just equivalent to nwunye then adam literal translation of adam is man nwoke nwoke a enwerọ afa you understand so n'igbo bụ n'igbo chukwu kere igbo and ọ wụ akụkọ ndị igbo i've said it before na ọ wụ akụkọ ndị igbo ka e dee n'akwụkwọ a kpọrọ bible so mbido ndị igbo ịchọ ịnụ ebe igbo bidoro ijebe na bible na mbido ya jee n'isi isi that is genesis ije n'isi isi ị fụ ebe igbo bidoro ka chukwu si wee kee ife ncha niile o kere wee kee nwoke na nwunye ya afa nwoke a wụ aka nwunye ya bụ anị ya bụ aka di anị ụfọdụ na-akpọ ya aka di anị ụfọdụ na-akpọ ya aka di anị anyị ma na aka bụ di anị onye Igbo ghọta ife m kwu ebe a so amarọ ma m emego justice to that question of kedu origin of ndị Igbo origin of ndị Igbo ka e dere na Bible history ndị Igbo ka bụ ife ị na-agụ as Bible na mostly Christian churches ịghọtago so i jere agụ the Bible like this ife bụ history ndị Igbo Old Testament bụ before ndị ọcha a-conquer a-conquer ya Old Testament to a point ha fụrụ ebe ndị ọcha kọnkara ndị Igbo ya ndị Europe precisely kọnkalụ ndị Igbo megidezie luzie na a banye na nke abụ New Testament mgbe ofu onye binite ka ọ zọpụta ndị Igbo that's the character a kpọ Jesus amarọ m ma I've said this in ị banye Afri online TV na Facebook ị ga-enweta ife ndị a m gwa gị now so na orijin ndị Igbo bụ chukwu kele igbo igbo amụzịa ndị ọzọ agara m ekwu eme echi achọrọ m ka ofu pụta bịa pruvuo na ọ bụrọ ha nwa bụ ndị a mụrụ amụ sọ igbo ka chukwu kele eke I've done justice to that then e nwere another question dị ebe a onye nke a sị based on ife m kwuru the last time m bịara ebe a ọ jụa kedu ife bụ nsọ anị ọ sị m kedu ife bụ nsọ anị now let me tell you nsọ anị ụfọdụ ndị mmadụ na-ekwu abụrọ ya nwa bụ nsọ anị nsọ ala ma ọ bụ nsọ anị na-arefer to anị be anyị anị be ha anị be unu dịka ndị si eme be ha so nsọ ala na-abụ ife ndị sọrọ n'ala be ha ife ndị sọ n'ala be ha ka m were saịdị be anyị maa atụ ọ bụrụ na i rue n'ogidi idemmiri i gbuo eke i mego nsọ ala ị bịa saịdị anị igbo na anambra kwa na mgbakwu i gbuo eke i lie anụ the same way ị bịa na capital of Anambra State gbuo enwe i mego nsọ anị eh? mana enwe lue ogidi ebe a na-asọ eke i gbuo enwe ebe a ihe pepper soup it's as very simple as that now o nwezi ife m chọrọ inyere gị aka gị bụ chọrọ ịjụ ajụjụ a ọ na-adị m ka ọ ife ị chọrọ ịjụ ị chọrọ ịma ife bụ arụ maka na arụ bụ iche na nsọ anị arụ bụ ife igbo niile jụrụ ife bụ arụ bụ ife igbo niile jụrụ and o nwere alụ almost 85% of onye igbo na-eme ka m kwue ya taa ka ị mụta ya ọ ife alụ ka ọ bụ n'ala igbo na onye igbo megidere onye ọbịa ife alụ ka ọ bụ n'ala Igbo na onye Igbo megidere onye ọbịa ọ alụ mana ndị na-eme ya kịta ihe na-amaghị na ọ bụ alụ alụ ka ọ bụ n'ala Igbo na onye Igbo gbalụrụ okwu ịbịa ọghara ibe otu a ịtụ asị bụ alụ ọbụrụ nsọ anị ife ọwụwa alụ and ụdị alụ a a na-ekpocha ya ekpocha nwe onye ma a na-atụ asị that is anarọ agwa mmadụ eziokwu a na-enwerọ trust on check na family that thing na-adị na their lineage until a kpọọ ya a ghara ekpochapụ ya ọ continue and a ga-eji ịtụ asị mara ha now ife ọzọ bụkwa alụ bụ nwanne ịnụ nwanne ya ọ bụ alụ ife o ji bụrụ alụ ka m kọwalụ gị ife o ji bụrụ alụ mgbe aka di anị na anị nwunye ya mụrụ nwa fa mụrụ character na Cain na Abel first son a mejọ gbafuo jee nụọ nwaanyị na-abụrọ nwa na-abụrọ onye igbo ọ bụrọ nwa aka di anị ka ọ mụ ọ bụrọ nwa igbo ka ọ nụ then nwanne ya nwoke nụa from be ha mgbe a e nwere ife ndị Igbo na-akpọ agbụrụ o nwere ife ndị Igbo na-akpọ agbụrụ ndị be anyị na-asụ ya elili anyụ na-eso anyụ elili agbọ na-eso agbọ mgbe a anyị bụ anyị bụrụ anyị bụrụ ụkpụrụ anyị bụrụ agbụrụ anyị anyị na-achọ ka anyị dote now to a point a sị na ọ na-agba na-edina ọ na-aba edina nyebe ọbaba o nwere oge o lu e nwee nkebi okay anyị chọrọ na na a na-akọ ji so onye ọbụla bute ji ihe dị na si na-edobe ji kama ị ga-eji ihe nke mebiri emebi o nwere time ji ga-agbakasa a sị okay from now eh? onye butesie ji ọ chọpụ ndị na-adịrọ mma ehe o jee na ndị dị mma kporo ha tinye you understand so o nwere ebe igbo balụrụ anyị malụ na anyị enidigo ka ife ụfọdụ kwụsịnata ndị nna anyị ha tie ọgbata ogbolu ọgbata ogbolu nke a jeta ebe ọ bụrụ na ị ghọtarọ ife bụ ọgbata ogbolu because na ana m asụ asụ Anambra ka m gwa gị ife bụ ọgbata ogbolu ọ bụrụ na ị chọọ ikedo ewu na ị chọọ ikenye ewu ụdọ ịbịa ime ife a na-akpọ ọgbata ogbolu ebe a so that mgbe a jegide ọbata ebe a ọha nga ya otherwise ma na ọ ga-egbu gị ewu ya bụ ọgbata ogbolu by the time etiri ọgbata ogbolu a ọchelu bido mgbe a dịgaba nwanne ara anụzi nwanne o so n'iwu etila na Deuteronomy ya ya bụ alụ nwanne ịnụ nwanne alụ ọzọ bụ nwa idina nne ya alụ ọzọ bụ nwoke idina nwa ya ya ife bụ alụ ọka nkụ n'ọnụ ọkụ mmanụ nwa a na-achọ ka a ga-esi wee continue the the the lineage a wee kpọrọ onye a nwaanyị a dunye nwanne nwanne nke nwụrụ anwụ o wee na-eme o megide ife ruo mgbe ọ ga-anyụ mmadụ o wepụta ife nyụọ ya na anị nkịtị anị egbuo ya chukwu gbuo ya so na ife mere nwee ike ịkwụsị eh, eh, procreation bụ alụ na mmadụ dị ime eji ewepụ ya bụ alụ ife o ji bụrụ alụ bụ na ọ na-eme ka a kwụsị mmụba na anyị cheta na iwu mbụ e nyelụ na na na akụkọ ndị Igbo nke a kpọ Baịbụl jeenụ n'ụwa baa n'ụba mụbaa ya mụnye ọnụ mụọ without control so na birth control n'ụdị na ụdị ọbụla bụ alụ ana m abịakwa ịghọtago so ebe Igbo bidoro bụ na be Akkadian then ife bụ nsọ ana bụ ime ife obodo na-asọ nsọ that ala ka eyuzuru as obodo anị bụ nwaanyị ya mere na obodo ọbụla bụ nwaanyị ka ọ na-abụ then ụfọdụ ndị na-eme dịka ndị na-asụ asụsụ ose outside the Anambra nwe kalida language mana ọ bụrụ general fasịgo akodi akụ ọbala fomini bụ aja anị anị a bụ nwaanyị onye Igbo ọbụla mara ya na wee na-ege m ntị malụ na anị bụ nwaanyị so ime nsọ anị na ọrụ ka a sị imelụ nwaanyị ime nsọ anị na ọrụ ka imelụ nwaanyị that is anị ebe anwa anị ebe anwa a mụrụ gị ma ọ bụ anị ebe a ịnọ ma ọ bụ obodo a na-abụ ebe a mụrụ mana ịbata n'obodo a ha nwee nsọ mmadụ azọkwana ụkwụ na mkpu ma ọ na-eje ịnyụ amịrị mmadụ na ibie na-aga ije ofu onye azọtakwana onye nke ọzọ ọkpa n'azụ ọkpa na ọyiri ya n'ọkpa ọ bụrụ na mmadụ na-agwa gị okwu igwogwe nye n'isi n'abalị ife a bụ nsọ anị ọ bụrọ alụ mana alụ bụ ife chukwu dolelụ mmadụ ije gị na nweke gbara agbata oke i welu nzuzo jee gobie ndị mmadụ jụọ otu a jụọ otu ọzọ wee were oke ana i wee ya ndị mmadụ ga-ebenyelu gị mana n'iru chukwu ife i me bụ alụ ịghọtago enwekwesị any problem so o nwe nke i chetakwa jụọ m na ajụjụ ka anyị na-aga o nwere ajụjụ ọzọ dị ebe a o nwere ajụjụ ọzọ dị ebe a ajụjụ nke a sị kedu ka mmadụ ga-esi ama chi e kedu ka m ga-esi ama chi m ọ dị ụzọ naabọ mana ka m handle godu this one kedu ka mmadụ ga-esi ama chi ya now a bịa na ụdị ka mmadụ ga-esi ama chi ya e nwere ọtụtụ factors dị na ya e nwere ọtụtụ factors dị na ya ka ị ga-esi ama chi gị Ee? o nwere nwanyị nke jụ mụ ka a ga-esi wee malụ chi e ka ọ bịa na nlọ gwa ya okwu ka ya wee malụ ọ ụdị ndị mmadụ ahụ ụdị onye jụrụ ajụjụ a bụ nke enu e delu na baịbụl

so ka ị ga-esi ma chi gị ọ dị very simple mana i je na baịbụl bido na mbido ịpatabara exodus chronicle gbagotere now ị fụ na ha na-eje ajụ ese ha wee jee jụọ ese a na-ajụ ese ọ bụrụ na a sụrụ jee jụọ ese ọ sị and onye a communicated with God or he communed with God and returned unto us a message ịghọtago so ị ga-eje jụọ ese even Jesus nwere ebe ọ sị gị jee jụọ ese kama a ga-agwa anyị kama ndị western conspiracy ga-asị anyị na a sị anyị jụọ ese fa tụọla anyị asị ebe a sị ask and you shall receive kedu ife ọ mean jụọ ese ka a kọwalụ you need to ask you need to seek divine uh, spiritual assistance ị ga-eje jụọ ese ị mara onye bụ chi gị then ọ bụrụ na ị jụọ ese ọ bụrụ na ị trustirọ onye ife onye a kọwalụ gị jụọ ebe ọzọ akwụkwọ ọ dụ na baịbụl ọ sị na site na agbamama mmadụ abụọ na atọ ka eji ama eziokwu so ka i wee mara eziokwu bụ ị jụọ ese be onye a ọ bụrụ na ọ dịsịrọ clear ị jụọ ebe onye ọzọ ọ bụrụ na ọ dịsịrọ clear ị jụọ ebe onye nke ịtọ witness mmadụ naabọ against ofu bụ eziokwu ọọ iwu ndị Igbo ife a wụ omenala ndị Igbo ịjụ ese mana ebe a Jizọs sị jụọ ese ka a wee ka a wee saa gị isi ka ị ghara ịghọta a sị gị na Baịbụl Igbo rịọ na ị ga-arịọta rịọ ọ ask no rịọ ọ beg or plead ejebe na rịọ sef is prayer you plead mana ask bụ nwoke onye Igbo nwanne onye ege m ntị jụọ ese jee jụọ ese ịjụ ese ịmalụ chi gị eh? then o nwere ife ọzọ somebody jụọ m e nwere ndị bụ ndị na-afụ ụzọ for example character e delu Ezekiel na Bible na-alọ nlọ ọ sị na ya nọ na nlọ a gwa ya character a kpọrọ Aịzaya na Baịbụl sị n'ụbọchị King Uzaya nwụrụ ka ya ji anya wụrụ God maka na ya nọ na nlọ ekpugheeli e character a kpọ Jeremaya sị na ya nere anya otu a wụ osisi a na-akpọ almond Chukwu jụọ a kedu ife ị fụ ya na enwere ndị na-afụ ọfụ o bidoro taa jee ebe ndị na-afụ ọfụ afa a kpọrọ ya fọdụ mgbe bụ onye amụma onye amụma emeanirọ na onye a bụ ụkọchukwu onye amụma abụrọ ndị European eh, eh, eh, leaders our slave masters ọ bụrọ fanwa na-enye onye bụ onye amụma akwụkwọ nsọ sị na onyinye nke Chineke na ọ dị eme ị bịa between u and t you swap them u go front t comes back ife ị ga-enweta bụ detuoro numie i jee na akwụkwọ detuoro numie chapter 16 verse 16 maka onye na-ajụ ka a na chi e ga-esi dị na mma ka m ji agwa gị ife a ọ sị na ị ma mbịa n'iru chineke n'aka nkịtị ghara agba aka wee bịakwute chi gị and a bịa na chi a ka m jekwuo unu aka enwere chi ka m use this opportunity wee address this word of trinity triune god trinity ife e ji use the word god bụ na onye ọbụla ama onye ọbụla na-eme fanụrụ anya ọbụla ya bụ chi meanwhile afa chukwu abụrọ god onye igbo nwere nụrụ ya nwa igbo nụrụ ya ị na-anụ ya nwanne nụrụ ya afa chukwu abụrọ god afa chukwu bụ chi ukwu n'asụsụ Igbo ịchọzia ịkpọ ya ka ụwa niile ndị maara ya taa ga-esi ma ya a sị ya nwe ife niile onye nwe ife niile ya nwe ife niile chi nwe ike ee chi amaka ịchọzia ịkpọ chi nwe ike ịkpọbili obere ịkpọ ya chike ịchọkwara ịkpọ chi amaka obere ịkpọ ya amaka so ịchọ ịkpọ afa chukwu nke mkpọbili ịkpọ ya ya nwe nyanwe n'asụsụ anambra yawe n'asụsụ enugu nyanwe ihe niile or yawe ihe niile ife awa afa chukwu onye nwe ife niile bụ gịnị chi ukwu na ka m gbalị elu unu chi a ebe ekwu atọ n'ime otu dị ngozi ife enwe bụ chi dị ịtọ chi ka ha bụ chi ka ha bụ dị ịtọ onwerọ nke ka ibe ya ike na-edi chi atọ nke mbụ chi ukwu nwe ihe niile onye a nwe ihe niile ya we ihe niile chi ukwu na-enwe ife a na-akpọ chi okike chi okike chukwu kere ụwa niile chi kere bụ chi nke gị mana chi ukwu bụ chi anyị niile enwe chi kere gị bụ chi nke gị ee so enwe chi ukwu nwe chi okike enwekwazi chi ọdịdọ or chi ọzụzọ ụmụ ife bụ chi na-azọ mmadụ chi awa na-azọ bụ mgbe ebe a bịa n'ebe na baịbụl a na-akpọ angels and e describechaa ya ọ dị ka o fu nku n'anya fuo n'imi si n'ike na-agba ọsọ pụrụrụ mana iwere anya nkịta wee nezie imejọ chi ọdịdọ imejọ chi ga-azọpụta ụbọchị isi ike ịghọtago o nwere o nwere ebe akpali aka na baịbụl so ana m abịa na mma mma let me just be sincere Bisi m na-ekwu na abụsị mkpere ọ eziokwu ọ bụgodụ na ezoli ezo jụọ onwe gị what is called mystery in the Bible because na ọ na Bible ka a na-enwekarị that word mystery ị jụọ ha kedu ihe bụ mystery a sị gị na ọ wụ ihe omimi mana i jee English definition of mystery bụ hidden truth hidden truth ife a mean na o nwere eziokwu ekpuchiri ekpuchi ife ọ bụkwa eziokwu a wee mee gịnị a wee kpuchie ya onye igbo ị na-anụ ife m na-ekwu nwanne ị na-aghọta na can you listen to me truth bụ eziokwu mystery bụ hidden eziokwu mystery bụ eziokwu ekpuchiri ekpuchi so kedu ife eji wee kpuchi ife wụ eziokwu kedu ife eji kpuchie ya ife eji kpuchie ya bụ ka ndị nwe ya ghara ịma ya so mgbe a ya n'ime eziokwu ka ekpuchie eziokwu a gwa anyị na trinity bụ chukwu nna chukwu nwa na chukwu mmụọ nsọ ị na-afụ ya get it now chukwu nna chukwu nwa na chukwu mmụọ nsọ ọ ife a gwara anyị mana na ife bụ trinity bụ chukwu nwe ụwa chi nwe ihe niile ya nwe ụwa ya nwe mmadụ ya nwe enu na anị afa ya bụ ya nwe ọ ị kpọọ ya ọ bụrụ na ị kpọrọ ya ya nwe n'asụsụ anambra ị kpọọ ya ya we n'asụsụ Enugu n'ọnwa a na-asụ n'uche na asụsụ ndị ọzọ asụsụ Igbo ee ok then e wefu ya nwe ihe niile ị gaa na chi m chi m a bụ chi okike chi kpụrụ wụ ụwa chi kpụrụ wụ ụwa ụfọdụ ndị Igbo na-asị na onye nọrọ wụ ụwa chi kpụrụ wụ ụwa ọ ya bụ chi okike gị then i nwezie chi ọdụdọ chi ọdụdọ bụ chi na-adọ wụ mgbe ife dị na mkpa sometimes e nwee ike ịdapụta o nwee ife ọ bụ na convulsion na-aya nwa gị i tile enu tile ana ofu onye si ebe o si gbabata mgbe a weta onye ọzọ weta nke a weta nke a a gwọọ nwa gị ya bụ chi zọọ gị that day ọ ya bụ chi ọzụzọ na ọ bụrụ na i jee ebe anyị na-eneje anya even n'ime akwụkwọ nsọ o nwere ebe a bịa agwa anyị ife gbasara chi ọdịdọ mana ka anyị ghara ichebe na asaghị na ọ nwere ife anyị na-ede lut ife anwa niile ịwụ na baịbụl na old testament nke ekwu old testament a bịazi yuzuo ndị ọgbara ọfụ tata the more that is enwe slave masters nwezie slave servants no slave errand boys emefe ode nche bụ afọ afọ echichi ka ma nke ọzọ their target bụ ka akaba arụ mebisi ife igbo for example o nwere nchọpụta the other day na-akọwa maka bata ebe a chụrụ aja ọ kwa na fada ka m fụrụ ọnlaịn bata ebe a chụrụ aja na-ekwuru ife ndị a niile nwere ife dị ya paakịa moto ya ọ bịa ebe a chụrụ aja ife e kpuchiri okpuche okpu ya egwu chiri si na o nwere ife ya okwute nke akpụ ya egwu ọ bụrụ na o nwere ife dị ya ka ezi ife na-awụpụta n'ime Now ka m were this correct this impression. Onwe any father, any pastor, any imam batala ebe a chụrụ aja n'etiti ụzọ onye uchi onye ezuzo ezu ịma why aja achụrụ ndị achụrụ aja na ndụ aja ife dị ebe ahụ mkpokọrọ ife a ga-etufu etufu so ọ bịa tụfuo ya aka ka i nyelu ha tụfu ife atụ fe akpa ọ ga-abịa kpochie nke a ka ọ pụọ ka wee tinye ọzọ immediately i jere aja ebe ejelie na ọgwụ nnukwu ma ọ bụ na ọlta ebe a na-achụ aja nsure ọkụ ma ọ bụ ọlta nke i je na chọọchị gbanwe ego ị ga-eji ife bara ulu tọgbọ n'ọlta ozugbo idobere ya onye idobere ya were gị so onye mmadụ na-eche azụ ebe ahụ echi si ga-agbachi ebe nonsense ịghọtago so na fada jere ebe a chụrụ aja na main road ma ọ na pastọ ma ọ na ụkọchukwu jere ebe a chụrụ aja n'ezi gbara ịtọ were ife anyị na-eji chụ aja tụfusie enwere ife ọ lụrụ o nwere ife ọ ji eme ife ọ bịa ime bụ ka ha wee sị the other one ka m fụ the other day na social media ọ sị na mmọnwụ bụ ife eji egwuri egwu fine mana ndị Igbo mere ọ dị ebube so wa wee chọọ ka wa dị ebube the mmanwụ ịghọtago ka ndị a dị ebube ya that is e destroy ya dị ebube a wee tawazịa mmọnwụ n'ihu ụmụazị n'ihu ụmụ nwaanyị Meanwhile, ndị ọcha atabeghịrị mmanwụ ife gbasara joint European Slave Union Ship ụgbọ eji akpụ ndị be anyị n'oru akpụgide unu n'oru nke ike agwụ n'aka chọpụta na nke ike agwụ n'aka na ndị England na ndị Portuguese na-anụzi ọgụ ndị France na ndị nna na-anụzi ọgụ ebe onye nke pụta onye na-akpụrụ anachi azụ chenjie ka ekezie unu agbụ na brain bụ njijela aka unu na-etu nzuzo unu ga-ejebara odibo unu ga-eje bụrụ oru ya unu ejebe dobe anyanwụ nke a kama ma anyanwụ nke be ya jide ka a na-eme abịa akwụkwọ ụmụ nwoke ụmụ nwaanyị ụmụazị ụmụ agbọghọ ụmụ agadi nwaanyị a na-agbafe ife ọnwa ife bụ ife a na o nwere ife bụ ife a ma gị ọ ga-akpọkwa na o nwere ibe bụ iwe ka ibe ji akụ na o nwere onye ọzọ jụrụ ajụjụ dịka onye sị ka ya na chi ga-esi dị na mma marọ m ma m azara ya let me get come back to it gị bụ onye na-ajụ kedu ka gị na chi gị ga-esi dị na mma akwụkwọ Deuteronomy chapter 16 verse 16 kwuru na ị ga na-abịa n'iru chi gị mgbe niile mana ị ma gba aka bịa nwanne m ọ bụrụ na imedobero chi gị before sorry just think of yourself now na ịmụta nwa nwa gị a ịzụcha ya n'akwụkwọ pụọ rụọ ọlụ ego ị na-anụ na ọ na-akpata ego mana agụụ na-egbu nna ya mana a na-eme ego ego aṅụrị na-anata ya mmadụ enwe ike ụlọ ya ụfọdụ na village mmiri ana-ama ya nwa gị ana-aza kedu ọkụ ome n'ụzọ otu a ka ọ bụ onye rapụ chi gị ịnibiri ịma chi gị Baịbụl kwuru ya n'akwụkwọ Daniel e nwekwa ike were ife na-atọ unu ụtọ na-agwa unu nonsense na ọ isi osi bụ 1 billion inwe 100 trillion ibe agwa okwu na-atọ ụtọ n'obi mana ka ara bụ ndị maara chi ha ha ga-adị ike mebe ife gbara ọkpụrụkpụ okay amarọ m ma m azago ajụjụ a gị bụ onye malụgo chi gị na-achọzi ka gị na ya ga-esi dị na mma my brother my sister jebe ekpere ka eji ekpete ekpere bụ ọnụ okwu ekpere a na-agba aka ekpe ọ bụrụ na ị gbara aka jee n'ụlọ ụka gwa sansa mbelele gụcha iweta 1 naira ka ị were ọjị jee sobe chi gị na gị na chi ga-akpa udo after taa m ga-akọwalụ unu ife ọjị mean ma next next eh, meeting kọwalụ unu ife ọjị mean kọwara unu ife ife nzu mean kọwara unu ife edo mean ife ndị a niile kịta bụ ife ndị dị natural edo bụ e, e, n'osisi ka o si nzu bụ n'ala ka o si ọjị si n'osisi and all that m kọwara unu ife ndị ọ bụ and ọ bụrụ na iwere ife chineke mere wetara wee nyechi ya azụ ọ dịrọ m ka imere ajọ ife iwere ife chineke nyere wee kene ya ọ bụrụ ajọ ife and ọ bụ na ire ekpe ekpere sorry ekpere mmiri abụ ọgwụ ije ụfọdụ baa moto fete 114 time ọkpọ ngwa ike nke a mechiri moto mee ka ọ dagalọ oligo gịnịkwanụ mana anyị nwa bụ ndị marụ chi anyị bụ anyị ba na moto anyị lara ụla elu ụbọchị ọ bụ ete anyị si anyị teta ịghọtago and chetakwa gị bụ onye si mgbe ị na-eje ụka na ịmarọ chukwu si na mụ gwara na ịmarọ chukwu ihe m ji si na ịmarọ chukwu bụ na akwụkwọ nsọ nke unu na-agụ si na ndị a bụ ndị na-agaghị eketa oke n'ala eze eluigwe si na ndị a bụ ndị na-agaghị eketa oke n'ala eze eluigwe ndị mbụ ọ kpọrọ afa bụ ndị na-atụ egwu ndị mbụ afa bụ ndị na-atụ egwu ndị mbụ akpọrọ aha bụ ndị na-atụ egwu ọ bụrụ na ọchịchị efefe elu iche ah, ịbagịrị aka ọ bụrụ egwu ka ị na-atụ ị nwerọ oke n'eluigwe ka ị ka mara so ọ bụrụ na agwa na ị ga-eje n'igwe mana um, kill your enemy before they kill you nna kedu ugboro nọ aga mmadụ ụlọ ugboro nọ n'iwe mana ọfụ abụghị ofu nachite azụ embrace chineke ka ị mara onye nwe ife a ha bara afa kpọọ ya jizọs ọ oh, personality mmadụ ife a na ọnọdụ ka ebe ị mụ nwa ndị ntọ bịa tọrọ nwa buru nwa afụ baala ya afa ọzọ tie ya mmanwụ mee ya ka Michael Jackson mee plastic surgery change iru change ma ụdị na ụdị ọbụla ọ nata ma ịmanye mana nwa ka ọ ka so onye ahụ akpọ Jizọs ndị muslim kpọkọrọ ya mana afa muslim kpọrọ ya nwaanyị ka enye ya wa akpọrọ ya hawa fụta ọ bụrụ odogwu ok ka anyị na-achịkọta maka na o nwekwara ajụjụ ọzọ ajụrụ ebe a azago m ife gbasara ife bụ nsọ anị ee ife bụ nsọ anị azago m ka mmadụ ga-esi wee ma chi ya ka ị ga-esi wee ma chi kele gị chi kpụrụ gị ọkpụkpụ bụ asụsụ be anyị okike bụ asụsụ chi kpụrụ gị ụwa bụ chi kele gị and chi kpụrụ gị ụwa ị ga-eje jụ ese ọ bụrụ na ị na-eche ka ife ya na nlọ nlọ na-eti gị anya ịghọtago azago m ajụjụ a then nsọ ana azago m ya nsọ ana dị iche n'alụ akọwara ife bụ nsọ ana akọwa ife bụ alụ na e nwere onye jụrụ ajụjụ ọ ajọ ife ka ọ bụ bụ mmadụ idine nwaanyị na-abụrọ nwunye ma ọ bụ mmadụ idine nwoke na-abụrọ di ya dịka esikwa akpọ ya akwamiko dịka baịbụl si wee ya m ga-akọwa ya ọfụma m ga-akọwa ya ọfụma but before m je na ya o nwe ife m ga-agwa gị na ọ bụrụ na mmadụ egwuo wayo ọkwa o zuru ori ọ bụrụ na mmadụ ewelu ife mmadụ zoo onye nwe ghara ịfụzi ife ahụ ọzọ ọkwa o zuru ori ọ bụrụ na mmadụ eje n'otu ubi mmadụ were ife were ife dị ka ji ma ọwụ ede ma ọwụ abana ọkwa o zuru ori ngwa gezie ntị ka m kọwalụ na ife these things ji wee bụrụ ori after all fa abụrọ ori na mmadụ je were ife mmadụ abụrọ ori ife bụ ori unu ajụrụ ya ọgọ ife mere stili bụ na ọ bụghị naanị ya bụ ori so na ori iko dị na ya atụ okwu ka m ji ife ama now kedu ife bụ ịkwa iko dịka esi kpọ ya um, adultery fornication ka esi wee bụ ya kedu ife wụ ife ahụ onye ọwụna na-eje ụka na-akwa iko onye ọwụna na-eje ụka na-akwa iko mana ife mere unu ji akwali iko bụ na unu amarọ ife bụ ịkwa iko na ife bụ ịkwa iko dịka baịbụl si wee kọwa ya bụ mgbe ị rapụrụ chi gị jefere chi ndị mba ọzọ government of the day by the joint European slave union trade abịa ịbụ onye be anyị a slave because they are all condemned mana onye ọbụla nabatara Jesus is safe ịnabata Jesus of Lubeck that means you have agreed to willingly enter the ship and be sold as slave ịnabata ya you are safe n'anya ndị mmadụ akpụrụzia gị n'obi ọcha jiri aka gị baa ụgbọ bụrụ slave to the European Union via the ship and whosoever rejected this Jesus is condemned ịjụ na ịma mbụ ụgbọ a sorry bụ ezigbo afa ka ndị Europe ga-esi wee gbago egbe mana ọ bụ ozi ọma ka a ji bịa ụfọdụ ka a ga-ejide were mma mali onu ụfọdụ ka a ga-ekenye kwugbuo n'osisi because they refused Jesus and the Jesus a na-agba ife a joint European slave union ship okay na ka anyị nechite azụ to ife a gwara anyị na ajụjụ a jụ mụ ife bụ ma ife a gwara ịkwa iko dịka fornication ma ọ bụ adultery adultery ka onye a mention precisely mmadụ ịnụ nwaanyị mmadụ ịnụ nwaanyị jee na-edu onye na-anụrọ di ma ọ wee na-anụrọ nwaanyị ma mmadụ ịnụ di jee na-eme nwaanyị nọ na di jekwuo nwoke ọzọ ma nwoke nụ nwaanyị ma nwoke na-anụrọ o nwere ife ga-eme mana di e liri nni o sie ọ nwụọ mana di e ga na-ejekwu nwaanyị ọzọ bịa na-enye ego na-esi nri ọ dị partial what is good for the goose is also good for the gander then nwoke ịnụ nwaanyị my brother ka ntụrụ iche ife a dịka nzagoro ga-ajụ maka nyere gị aka nwoke ọbụla nụrụ nwaanyị na-achọ nwaanyị ọzọ n'ilo bụ ife mere o ji ezibi ya bụ na ọ nụtarọ ụdị nwaanyị ọ like and ife mere na ọ nụtarọ ụdị nwaanyị ọ like bụ na anya ya adọrọ n'ofu nwaanyị however ọ bụrọ onye ọbụla jee first time na-enweta the best ị nwere ike jee kịta ọ ghara ịwork ị jee ọzọ ọ ghara ịwork ị jee ọzọ ya mere ndị be anyị ji anụ nwaanyị ịtọ ịnọ ise isii my father no suit omenala igbo ka ọ bụ ebraham nụ ka o si gụọ ya character a kpọrọ ebraham ọ nụrụ onye ọ chọrọ apọstụl pọl anụrọ according to the bible jizọs anụrọkwa so na if we should follow it mana o nwerọ onye kwesịrị ịnụ nwaanyị onye ọbụla bụ a kristian ekwesịrọ ịnụ nwaanyị maka jizọs anyị na-eso anụrọ nwaanyị so ọ bụrụ na ị na-anụ ị na-agụ ị na-eso ị na-eme ka onye ị na-eso si eme kristian bụ kraịst like ime ka kraịst kraịst anụrọ nwaanyị so ị sị na ị bụ kristian wee nụọ nwaanyị i mere alụ ị na-enupụ master gị isi mmadụ kwụsị ọrụ onwe ya ka anyị gwa onwe anyị eziokwu matakwanụ na anyị bụ ndị igbo kraịst jizọs kraịst maka somebody ka ọmụmụ ikpe onye gbara okwu na sị m ee eh, eh, na m sị jizọs of lubeck mana a na-ekwu maka jizọs kraịst Okay, Christ is not an English word. It is a code. Mgbe e decodelu ya, a sị na ọ the anointed. Anointed means glorified. Ebe okwu a si bịa bụ ebe enu Jizọs kwuru okwu na Luk sị onye nwe anyị I want you to glorify me. o si o si n'elu sị ya I have glorified you and I will glorify you once again ọ ya bụ the glory the anointing he was anointed with Holy Ghost and fire ọ bụ ife anyị na-agụ n'akwụkwọ nsọ now ị ma ife mere ebe a Jizọs wee sị ndị gba Jizọs okirikiri wee sị this God thunders he thunders unu amaala ife god of thunder amadioha ilu ebe ya echi zuzu ezuzu thunder nyụọ gị anya ụlọ nke ebe a ka e menshọrọ na amadioha for the first time ọ bụrụ be ndị ọcha now let's come back to ndị nọ n'ime ship a as people that have been glorified so ụgbọ a bụ ebe nzọpụta ị gbaba n'ụgbọ a i nwere onwe gị ya bụ bata n'ime ụgbọ ụgbọ ndị ọma ụgbọ jizọs na-akpọ gị ụgbọ ndị ọ bụ egwu ụka ị ghọtago ife a na-agwa gị ụgbọ jizọs bụ jizọs of Quebec the Christ ya bụ the anointed the glorified machine that was made to enslave onye Igbo na onye ọbụla arụ ya dị oji ife m na-agwa bụ eziokwu so ka ọpụta bakwa n'ime ụgbọ kama ya doo gị anya na immediately ị ba n'ụgbọ you have been a slave perpetually until ị chọrọ ụzọ natara ị nata i nwere onwe gị ọ nwekwara na ebe a gwara anyị na baịbụl na baịbụl kwana ọkọtọ ndị a kpụrụ na obodo ahụ ọ sị mana remnants remnants of ndị igbo ife a na-ekwu na afọ nwere obodo bụ ụmụ chukwu ọ ndị igbo bụ ụmụ chukwu i jee na chronicle agwa for my people who are called by my name if my people who are called my, by my name shall humble themselves and seek after my face na bola nwanne kedu afa gị bụ onye igbo gị bụ onye igbo na-ege ntị kedu afa gị ọ gbakọrọ na chukwu ọ bụrụ na afa gị abụrọ chukwuebuka ọ bụ chukwu ọ bụrụ ugochukwu ma ọ bụ ifechukwu ma ngozichukwu ma chukwuamaka ma chidimma ma afa ndị igbo because na anyị bụ ndị nke chukwu ejila aka gị tinye onwe n'oru a sị gị na i kweta na chukwu ọ bụrụ na ị dapụ of course i kweta na chukwu ị dapụ ị dapụ from ụgbọ ụgbọ quebec ị dapụ from the ship jesus called the ship ụgbọ I'm not talking about the personality named after this war. Onye named after this ship bụ nwafọ Igbo sị na isi a na-akpụ nwa ebunu na-ewe atụlụ iwe o binie ndị Igbo sodie ndị Igbo ndị ndị ndị ọcha ndị Europe gobigoro sodie ndị lili aka azụ eli aka azụ emegide akpụrụ ya kpụrụ ya nọ kwụgbuo ana ha maara ife based on ife akwụkwọ na ka m na-eji kọwalụ unu the name Nri because na ọtụtụ ndị Igbo amara ife wụ Nri even onye sị na ya bụ nwa Nri amara ife wụ Nri m ga-akọwara unu ya ife a m na-ekwu nwere onye na-agwa m ya and onye na-agwa m ya bụ onye nọ ụbọchị e bido ike ụwa ọ nọ ụbọchị e bidoro ike anyị bụ ndị Igbo o so wee kee aka na nwunye o kere aka na nwunye bụ anị a wee bido anyị wee pụtaba na ije a ka m ga-esi gwa unu ife bụ Nri mana ka m bie ya nkenke emezie a kọrịa ya ị jụtụgo onwe gị ka ife kpata na Bible interpretation nke mbụ after ka a kpọgbuche ji the character a kpọ Jizọs na e jele n'isi e dee Nri mmadụ dị a Nri Nri Nri ị jụtụgo onwe gị ife mere na oge e gbu a kpọgbuchelie na e je n'elu isi e je dee Nri mmadụ ebe a ka ọ na ị fụtụbeghị nwa Igbo have you not seen that ị ma ife Nri mean Nri a wee eze ọ bụrọ na a fụ onye bụ eze bụ Nri no otu esi nwee eze otu esi akpọ eze akpọ odu akpọ nke a ka ife ndị be anyị na-akpọ eze dị lower than Nri otu esi echi ọzọ otu esi echi ọba ọba bụ first emem ndị Igbo na-eme o wee bụrụ na akpọ chụtabaga ego mee ọba ọba esorọ na na Nri bụ onye isi na-achị achị onye isi a na-akpọlụ isi a na-enye a na-elie nru ọ ya bụ Nri Nri mean eze ọ bụrụ na e nwere nwa mmadụ bụ Nri a wee chie ya eze kama na Nri nwụọ onye ọzọ gbagotego e chikwue gịnị Nri na ọ ya bụ ife e dee n'isi Jizọs character a kpọrọ Nri eze ndị Igbo ịbịa ka ichielu ndị Igbo eze na iji n'okwu ichielu ha eze ha jidie pụọ iko ị ghọtara ya na so na nchịkọta ọ bụrụ na ọ nwee ka isi eme ị nọ na ị na-ene ị na-ene nwa agbọghọbịa anya ọ na-eme gị tukem tukem ka iji eme ka iji eme jie breki kedu ife na bụ ụdọ ọnwere nwa nkedo nwunye ụdọ wele ego chilu ji ọkụkọ na ife ndusi ejebe ebe nna ya ilu ejua mma anụkwa okwete nụọ ọ bụrọkwa alụ chukwu anyị kle arụkwa na alụ maka na onye ọbụla bụ eze bụkwa ebe o si fụ nwaanyị na agbọghọbịa ọ like onye igbo biko achọrọ m ka m na ndị mmadụ see okwu mana ife m zara ebe a bụ ajụjụ a jụ m so ajụjụ a na-ajụ m ebe a bụ ee nke ọzọ jụ kedu ebe igbo bido i believe na m mee justice to it o nwere onye jụ ka ka ọ ga-esi wee ma chi ya ọ dị ka m eme justice to it o nwere onye jụ ife wụ nsọ ala ọ dị ka m eme justice to it then nke ikpeazụ a m metụrụ aka na ya bụ onye a jụ onye nụrụ nwaanyị wee jee na-akpọrọ nwa agbọghọ n'ezi na-akụtọlị ọ bụrọ alụ n'ala igbo ọ bụrọ alụ ọ bụ nsọ ana be ụfọdụ ghara ịbụ nsọ ana be ụfọdụ ị ghọtago mana igbo niile na-eme ya kama onye ọ bụdụ nsọ ana be ha ọ na-ezo nzuzo o jesie pụta o mee o purify ya onwe ya then o nwere onye jụ kedu ka a ga-esi ma onye nọrọ ya ụwa ka m metụkwuo nke a aka o nwere onye jụ kedu ka m ga-esi ma onye nọrọ m ụwa etreati m ya mgbe m sịrị onye na-achọ ka ọ ga-esi ma chi ya ị ga-eje jụ ese then e nwezi nke m eji wee mechikọrọ okwu a kedu ka m ga-esi ma how do I know if I am connected to the water o nwere onye jụ m ya ebe a onye Igbo gee ntị ebe a ka m ga-eji wee chịkọta okwu a how do I know if I am connected to the water? Ọ dị very simple. Ị needirọ ịrọta na nrọ. Ị needirọ ịmata n'afa. Ị needirọ ịjụta n'ese. Very simple. Mmadụ ọbụla a mụrụ amụ n'elu ụwa dị connected to the water. Onye ahụ ị ma bụ jimjim pastor kedu ụdị ike ọ na-akpa bụ nwa mmiri onye ọbụla nọ n'ụwa bụ nwa mmiri nwaanyị dị ime nwa ya n'afọ nọ n'ime mmiri nwa anọgide ya n'afọ tiriri ụbọsị ọ ga-amụ ya ọ bụ na mmiri etiwarọ ma ọ pụta na ọ bụ na mmiri tiwe a mụọ ya onye habitat ya bụ mmiri ọ dụrọ connected to mmiri and gịnwa nọ ebe a arụ gị ihe mere gị iji dị ndụ bụ mmiri na ọbara ihe mere gị iji dị ndụ kịta na-ekwu okwu na-ekwu na-ekwu mmiri na ọbara mmiri kwụrụ n'arụ gị kịta ị nwụọ so onye dị connected to mmiri ụfọdụ sị eh, na a na-acast marine spirit marine kingdom nkọgheri ife ahụ majik eji ana ego gebekwa ntị ọ bụrụ na nwaanyị amụọ nwa n'ụlọ ọgwụ ma ọ bụ n'ọfịa ma ọ bụ n'azụ ụlọ mgbe anwa nwa si n'ime arụ pụta ọ mụbeghị kwenye o ị rapụ ya na nwa ebe a ha anwụọ mgbe a mụrụ nwa mgbe nwaanyị mụrụ nwa bụ mgbe a kọtụrụ ife jikọ nwaanyị na nwa nwa a mụrụ ọfụụ na nne mụrụ ya ụmụ ife jikọ ha naabọ a kọtụọ ya ị ma na nwa nọrọgo onwe na a mụgo nwa jizọs wee sị na a ga-amụlịlị gị na karata akpọ jizọs wee sị na a ga-amụlịlị gị na mmiri na mmụọ ebe ọ bụ na the process eji amụ mmadụ na mmiri bụ na o nwere ife jikọrọ ya na ife process eji amụ mmadụ bụ na a ga-akọtụ ife jikọ onye na onye mụrụ ya eh? keduzi ka a ga-esi mụnwụ na mmiri ịkọtụ ife jikọ gị na mmiri jizọs ma o mekwuru ya western conspiracy bịa tụọ asị and a na-eme m fụ ebe a tụrụ asị ọ na-agụdụ m ka m maa mmadụ ụra

na ebe ndị na-aghọrọ onwe fa aghụghọ na-efere western conspiracy ji wee felie mmadụ ọbụla nwee mmiri o si na ya mmadụ ọbụla nwee mmiri o si na ya ife mmiri ji wee si ofu ebe wee gbazuo ụwa okirikiri bụ so that na ebe ọbụla mmadụ nọ na mmiri nke ga-anọdị ya otherwise mmiri niile aka agbakọta ofu ebe mmiri idemmiri jebe na side ọ wee bụ na onye bụ onye nzam edulie eje na marin na marina sị na a na-eje eme baptizim ma ọ bụ edulie eje na mmiri ndị kalaba sị na a na-eje eme baptizim mana ọ bụ onye nzam ife niile jikọrọ ya si nzam mmụọ niile ma maka ya si nzam ife ọbụla ancestors ya niile si nzam before ị fụ onye nzam ka eje na kalaba jezọfịa na mmiri ma a na-enwere ebe esi nwetara esi nne maọbụ nna maọbụ nne nne maọbụ nna nna si wee si kalaba bịa ebe a ọya so mmiri onye ọbụla bụ mmadụ na-eku ume bụ nwa mmiri nwa mmiri so ịdị connected to water ebe ma agbazi na abụ ka ị ga-esi mee wee nwere onwe gị ma ị chọọ mana ị na-achọ ka ị mara ma ịdị connect nwere in fact water connection ka ịbụ ịghọtago so o nwere unu onye na-aghọtarọ onye ọbụla amụrụ amụ nọ n'elu ụwa a ga-amụ ya na mmiri and jizọs na ọ bụrọkwa sọ ịmụ na mmiri na a ga-amụkwu na mmụọ e nwere ihe bụ ịmụ na mmụọ mmụọ anwa bụ mmụọ nsọ unu na-anụ kedu ife bụ mmụọ nsọ a ga-amụ na mmiri mụọ ghụ na mmụọ nsọ maka na amụrụ ghụ na mmiri ekebiri ife jikwa oge na mmiri ịsọla nsọ enwe ụbọchị ị ga-eji wee na-eli ife na ụbọchị ị na-ama njili particular thing mgbe a tara unu afụfụ bụ mgbe karakta akpọrọ apọsụl pọl sị na onwe ya gbasagwu na nsọ mgbe ọnwa tụrụ na mgbe anyanwụ wara m na-asọkwa na mgbe mmiri mgbe eji ezo mmiri na mgbe nọ ife ọhụrụ na-apụta agụ mee n'ọsọsọ na ikwetere na jizọs of Quebec the glorified Jesus of Quebec mana ọ bụrọ eziokwu one jizọs karakta bụ jizọs sị na ya a ga-amụlili ghị ọzọ ọkwa ịnụ ya a ga-amụlili ghị ọzọ ọ bụrụ na amụọ ghụ na mmiri amụọ na mmụọ ma ọ bụrụ na ọ bụrọ otu a n'ịma nweterete iwe nweteghe you shall not inherit the kingdom you shall not go into the kingdom meaning n'ịma nweta oke lulu ghụ you shall not be part of the kingdom bụ na ịma nweta oke nke gị ọ bụrụ na amụrọ ghụ na mmiri mụọ na mmụọ nsọ mmụọ nsọ bụ mmụọ eji asọ nsọ mmụọ na-asọ nwa ire mmụọ ga-abụ ọfụ na nwaanyị nọ na period ọ sọọ ya nsọ mmụọ ga-abụ ọfụ na mmadụ mere ife na-adịrọ mma ọ sọọ o separate onwe from ife a mmụọ ga-abụ ọfụ na ife a ada aga ọfụma ọsị asọkwa arịba anyị sọrọ nke ọ ya bụ mmụọ nsọ and mmụọ anwa a na-echokwa echokwa mmụọ ahụ ị ga-abụ conscious of mmụọ nsọ mmụọ nsọ cannot just come you be conscious of mmụọ nsọ mana ọma mbịa ma ọ bụ na amụrụ ọnwụ na mmiri ịmụwụ na mmiri buduru uje na mmiri separate elu ejikọ ogo na mmiri ọ bụ na amụ ọrụ ọ ife m kwu however do not forget to subscribe to our channel Null Hot TV on YouTube. E nwee ajụjụ ọzọ jụa udo dị daalụ